Mwana wanu wamkazi asagwiriridwe. M'phunzitseni zinthu 10 izi, Kugwiriridwa kwa mkazi wina aliyense sikulakwitsa kwa mkazi wogwiriridwayo ayi, komano ndi kulakwitsa kwa munthu amene ali ogwiririra. Vidiyo iyi cholinga chake ndi kufuna kumpanga prepare mwana wamkazi azindikire komanso akhale okonzekera pa ma scenarios ngati amenewawa komanso ndi kumpanga protect kufuna kumteteza mwana wamkaziyo kuti angathe kuziteteza bwanji zinthu ngati zizi zitati zamuchitikira pa azimayi atatu ena aliwonse mzimayi mmodzi amakhala zonena kuti anakumana pa chizungu timati physical or sexual violence anakumanizanapo ndi nkhaza za mtundu ngati umene uwo ndiye mu chaka cha 2024 mokha ma cases okwana 12000 okhuza azimayi gender based violence ndi amene anapangidwa uh, report mdziko lathu lino la malawi ndiye tipange bwanji chinthu choyambirira kwambiri chimene tikuyena timphunzitse mwana wamkazi ndicho build strong worth and confidence ndiko kumanga kuzizindikira mwana wamkazi wina aliyense kuti iyeyo ndi golide iyeyo ndi worth ali ndi value ali ndi confidence chifukwa mwana wina aliyense wamkazi akazindikira ichi chokhala chinthu choyambirira mwana ameneyo ali likely kupanga speak up when uncomfortable ameneyeyo angazindikire phindu lokuti ayankhulepo ngati pakuchitika china chake chimene iye chisakumusangalatsa komanso mwana amene akuzindikira phindu value imene iyeyo ali nayo ameneyo ali ndi ma chances akulu onena kuti atha kukana ma inappropriate behaviors zina zake zosakhala bwino zikamamuchitikira pali anthu ena ake amatha kumawaseweresa ana akazi kuwagwira malo osayenera ndiye mkazi amene akuzindikira kuti iyeyo ali ndi value tikamuphunzitsa zimenezi olo akazindikira zimenezi ali ma chances akulu okana mkhalidwe ngati amenewo komanso mwana ameneyo ali ndi ma chances akulu onena kuti atha kupeza kufuna chithandizo akakumana ndi nkhanza zoterezi ndiye nthawi zambiri tikuyenera tiziayankhula ana athu aakazi zakufunikira kwa kulemekezedwa iwowo chifukwa tikapanda osatero aza- azifira kuti iwo ndi ma victim so azingovomereza chinthu china chilichonse ndiponso tikuyena tiziaphunzisa kunena kuti ali ndi ufulu onena kuti ayi ngakhale kwa anthu akuluakulu kaya ndi kwa azibale olo atakhala anthu owakhulupirira kwambiri chifukwa ndi zomvesa chisoni kuti zimatha kufika ma- ankolo enieniwa kumgwiririra mwana ndiye mwana wina aliyense akuyenera adziwe kuti ngakhale munthu omuyandikira ngati akuchita zinthu zosayenera ali ndi ufulu ndi ufulu wake ndithu onena kuti ayi chifukwa thupi lake iyeyo belongs to her always Thupi lina lilonse la mkazi olo la mwana wamkazi ndi lake ndithu. chinthu cha namba 2 chimene tikuyenera timphunzitse mwana wina aliyense wamkazi we have to teach clear boundaries early tiaphunzitse malire and malire amenewa azindikire anawo akanali achichepere ndiye tikhale very specific and practical tikuyenera tiauze specifically kuwauza kunena kuti wina aliyense sakuyenera agwire maliseche awo komanso tikuyenera tiaphunzitse ana akaziwo kunena kuti wina wake asafunse iwowo eti zinsinsi zokhudzana ndi thupi lawo chifukwa pali ena amafunsa ndithu mafunso oti apange drive kuti apange zinthu zina zake zosayenera ndiye kuwauzanso kuwaphunzitsanso kunena kuti atha kunena kuti ayi loudly eti mokweza mawu and leave immediately tiaphunzitse anawo chifukwa pali ena amatha kunena kuti ayi koma akungokhalabe malo omwewo tiye tiaphunzitse kunena kuti anene kuti ayi komanso akuyenera achokepo pamalo pamenepopo nthawi yomweyo ndiye tiye tiaphunzitse anthu amenewa ma scenarios eti practically tiyeni tipange nawo zinthu za practical osati kumangogwiritsa ntchito mawu okha tiye tiaphunzitse kuti adziwe kuti kodi iwowo angathe kuyankha bwanji pa nthawi ngati zimenezizi practically chinthu cha namba 3 chimene tikuyenera tiaphunzitse ana athu aakazi kuti asamagwiriridwe ndicho open communication no fear no shame tiaphunzitse anawo azitha kuyankhula posakhala ndi mantha olo posaopa wina aliyense komanso posachita manyazi chifukwa ma cases ambiri a kugwiriridwa ndi amene ali unreported anthu ambiri amene anagwiriridwa sananenebe ayi amene ananena ndi ochepa chabe ndiye tiyeni tiaphunzitse kufunikira kupanga communicate kuyankhula and ayankhule mosachita manyazi komanso mosaopa so tionesese kuti mwana wamkazi wina aliyense akudziwa kunena kuti atha kunena china chake china chilichonse chomukhuza iyeyo popanda kumpanga blame at the end komanso timpange assure kuti akatero tizamuteteza komanso sitizampanga punish chifukwa pali ena amampasa chibalo kumulanga mwana chifukwa choti wanena maganizo ake komanso tiyeni timpange assure mwana wamkaziyo kuti zimene anganenezo ifeyo tidzamkhulupirira tiyeni tiaphunzitse zimenezizi chifukwa chinthu chimene tikuyenera tichidziwitsitse kwambiri nchonena kuti mwana wina aliyense amene amaopa kulangidwa amakhala chete ana amene nthawi zambiri amakhala chete ndiye kuti amaopa kuti inuyo muwalanga ndiye kukhala chete kwa anako ndi kumene anthu ogwiririra amakunyadira kwambiri chifukwa amadziwa kuti olo ndimpange izi mwana uyu sangakatani sangakaulule ndi chifukwa yake iwowo even amabwera ndi kuwaopseza anawo usakaulule tidzakumenya ndiye ana aja amaopa so tiyeni tiaphunzitse communication kuti atha kupanga communicate atha kunena mosaopa komanso mosachita mantha ena aliwonse chinthu cha namba 4 chomwe tikuyenera tiaphunzitse ana akaziwa is to teach situational awareness Tiyeni tiaphunzitse ana athu aakaziwa kuti iwowo ngati apange notice unsafe environment, malo ena aliwonse amene ali unsafe kwa iwowo, malo amene ali kokha, malo amene kuli anthu achilendo, anthu achilendo amene akuwapatsa mphatso iwowa, anthu achilendo amene akufuna athandize munjira ina yake, tiyeni tiaphunzitse ana athu aakaziwa kuti azikhala anthu opewa kukhala okha. ndi anthu akuluakulu olo munthu wina aliyense wachinyamata in private spaces komanso tiyeni tiaphunzitse amenewa kunena kuti akuyenera azikhulupirira ma instincts pali nthawi zina zake thupi lako limatha kukuwuza kuti malo ano sali bwino so tiyeni tiaphunzitse ana akaziwa kuti they should trust their instincts and when they notice such or mwina china chake chikufilika kuti chili off azipanga action instantly whether kupanga seek company ya munthu wina wake or to leave such a place komanso chinthu cha namba 5 chimene ana akazi akuyenera adziwe olo chimene tikufunika tiaphunzise ndichonena kuti digital safety matters too masiku ano kunjako kwabwera technology and ma cases ambiri amayambira online masiku ano kugwiridwa kwambiri kwa ana achizimayi achitsikana kumayambira online and izizi zimayambira malingana ndi mmenenso ana akaziwo amazipangira present online so tiyeni tiaphunzise kunena kuti sakuyenera azipanga share ma personal photos zithunzi zovula kaya zodukula fukwa zimenezo nzomwe zimapanga attract attention ya anthu ena ake amene angachite zinthu zosayenera pa ana athu atsikanawo and tiyeni tiauzenso kunena kuti sakuyenera azikakumana ndi anthu amene akumana nawo online alone fukwa amapanga ma connection ndikapezeka akakumana kumseri koma zinthuzo zinayambira pa tiktok kaya zinayambira pa facebook kaya zinayambira pa platform ina iliyonse so tikuyenera tiaphunzitse kunena kuti akakumana ndi ma cases azimuna ngati amenewawa amene afuna kuwapanga exploit azipanga report komanso ndikupanga block ma inappropriate messages chinthu cha namba 6 chimene tikuyenera timphunzitse mwana wa mkazi wina aliyense kuti iyeyo asakhale victim ozagwiriridwa ndicho we should encourage safe circles tiyeni tialimbikitse kunena kuti azikhala ndi anthu amene ali odalirika komanso okhulupirika aziyenda nawo azicheza ndi anthu ngati amenewawa so tiyeni tiaphunzitse kuzindikira anthu amene ali okhulupirika kwa iwowo anthu amene ali azibale awo komano tiyeni tiaphunzisenso kunena kuti even azibale awowo palinso ena amene angathe kuwagwiririra anthu amene akuyenera akhulupirire ngati aziphunzitsi awo chifukwa ana amakhulupirira kwambiri anthu ngati amenewowo aziphunzitsiwonso atha kuwagwiririra anthu ena aliwonsewo tiyeni tiaphunzitse zimenezizi tiyeni tiaphunzitse kuti kodi anthu amene ali safe kwa iwowo ndi ndani tiyeni tiaphunzitse malo amene akufunikira kuti iwowo akapezeke fukwa pali malo ena amene mwana wamkazi akapitako enawo amaoneratu kuti uyuyu wabwerera zakuti kunoko so let's teach them ma safe places where they can go to komanso chinthu cha namba 7 let's teach them basic self protection skills tiyeni ana athu akaziwa malingana ndi zaka zawo zimene iwo ali nazo tiaphunzise kuti kodi angathe kuziteteza bwanji tiye tiaphunzitse mmene iwo angathe kukuwira kuti ayitanise chithandizo tiye tiaphunzitse mmene iwo angathe kuthawira kuti apange escape eti kuti apewe malo amenewo komanso tiye tiaphunzitse timati self defense training tiaphunzitse kakarati ndithu ka kung fu ndithu kaya kuluma ndithu kaya kufinya ndithu kaya kukanda ndithu kaya kugwisa ntchito chida chinachonse chimene ali nacho pa nthawi ngati imene iyi so goal ya zimenezi izi zowaphunzitsira zimenezi sikuti azikamenyana ndi anthu ayi komano cholinga chake kukhale kunena kuti kuwapasa iwowo opportunity kupanga create opportunity to escape kuwaphunzitsa iwowo njira zimene angathe kuthawira pamalopo so teni tiaphunzitse kuti kanthawi kochepa akangopanga that technique nthawi yomweyo athawepo pamalopo chinthu cha namba 8 chimene tikufunika timphunzitse mkazi wina aliyense mwana wamkazi wina aliyense ndicho be careful with who has access to her akuyenera akhale osamalitsa kwambiri kuti kodi amene ali ndi access ya iwowo ndi ndani chifukwa chinthu chomvetsa chisoni kwambiri nchonena kuti izizi zimakonda kuti kuchitika kwa anthu omudziwa mwanayo and anthu amene mwanayo akuwadziwa ndi amene nthawi zambiri amakonda kuwagwiririra anawa so tiyeni tiziwapanga monitor ana athuwa kuti kodi nthawi zawo zambiri amapanga spend nthawi yawo ndi ndani kucheza ndi ndani kukhala ndi ndani fo anthu amenewo ndi amene amatha kuwachita chipongwe ana athuwo ndiye tiyeni tiphunzire kusasiya anawo tiyeni tikhale anthu opewa kuwasiya anawo malo amene ali unsafe or unverified environments or unverified environments komanso tiyeni tiaphunzitse kuti azikhala ana a jack up ozindikira kwambiri ed behavior ina yake ikamasintha pa environment imene iwo ali chinthu cha namba 9 chomwenso chili chofunikira kwambiri is to teach boys too tiyeni tiaphunzitsenso anyamatawo za khalidwe limene lili ndiye ngati tikuwalera ana amuna olo timakhala nawo olo timatha kuwayankhula nthawi ina yake tiyeni tiaphunzitse ana amunawo kuti pali kufunikira kwanji kumulemekeza mzimayi kapena mwana wamtsikana komanso tiyeni tiaphunzitse kufunikira kwa consent tisachite chinthu chimene winayo sakuchifuna so tiyeni tiaphunzitse za ma harmful ideas about masculinity zinthu zosakhala bwino khalidwe losakhala bwino ku gender inayo chifukwa izi zimathandizira kuyambirira kukhala munthu amene tili proactive not reactive chifukwa kupewa kuja ndi chinthu chimene chili chofunikira kwambiri ngati tifuna tiateteze ana atsikana it is also about raising responsibility in men komanso nkhani iyi ndiyoyika udindo mwa azimunawo chifukwa kugwiririra sikungachitike ngatinso azimuna palibepo iwowo ndi amene akuyambisa khalidwe ngati limene lili so cholinga chake ndikuwaphunzitsa azibambo kuyipa kwa mkhalidwe umenewu komanso chinthu cha namba 10 chomwe chili chomalizira kwambiri kwa makolo tonse or ena tonse amene tili ndi azibale achizimayi or atsikana ang'onoang'ono is to watch for warning signs pali nthawi inatu imene zizindikiro zimatha kubwererathu poyera ndiye tiyeni tikhale anthu ozindikira zizindikiro ngati zimenezizi zizindikiro zake nzotani sudden fear of certain people pali nthawi ina yake mwana wamkazi amatha kungo from nowhere kungoyamba kumuopa kwambiri munthu wina wake so inuyo mukuyenera mumfunse kuti chachitika nchani pamenepo pamene tikuyenera tikhale naye pansi mwana wathuyo tiyambe kumfunsa kuti chachitika nchani chifukwa chani akumuopa wina wake kwambiri or ma behaviors ena ake amatha kungopanga withdraw or unusual silence mwana wamkazi amatha kungokhala chete ungo- ungoyamba kukhala wachete nthawi ina yake or kumangopanga withdraw kumangokhala pa yekha nthawi ina yake tiyeni tizipanga notice zimenezo chifukwa nthawi zambiri zimenezo zimaonetsera zinthu zimene mwana wathuyo akukumana nazo komanso tiyeni tione ma changes in sleep or behavior kusintha kwa chikhalidwe chake kwina kwake komanso even kagonedwe kakhala affected munjira ina yake makolo tiyeni tizikhala very vigilant komanso alert to these behaviors chifukwa zinthu zimenezi zimatha kuoneseratu kunena kuti ndiye kuti china chake sichili bwino kwa mwana wanu wamkaziyo final thought pa video yathu ndiyonena kuti inuyo chimene mukuyenera mudziwe ndichonena kuti suti mungathe inuyo pokhala kholo olo mchimwene olo ankolo ake wa mwana kuti inuyo mungathe kukwanisa kupanga control dziko lonse ayi simungathe kupanga control anthu onse ayi komano inuyo chimene mungathe kuchitapo ndicho kupanga raise daughter who is aware confident and supported inuyo mungathe kumulera mwana wanu kukhala mwana ozindikira zomwe zikuchitika at surrounding yake iyeyo kukhalanso wa confident komanso kukhala mwana wochenjera komanso kumpasa sapoti mwana wamkazi ngati ameneyoyo komanso inuyo muli ndi kuthekera kopanga create environment imene abuse ya mwana wamsikana siili likely to happen komanso inuyo muli ndi kuthekera kopanga environment imene ili safe kwa mwana wamsikana kuti asapangidwe